ndị be anyị ekene m ụnụ afa m bụ lọlọ nneka chimezie igbo bụ igbo igbo ndị ọma m ji eme ọnụ asịkwa m ka m wetara ụnụ ọnọdụ ikpe maazị nnamdi kanu si na-aga fa anyị nwa ndị na-eso ya bụ ikpe anyị afụgo ka o si na-aga na-afụ ebubo dị iche iche nke a na-ebo nwa amadị a nke bụkwa na onye ugwu nke a gbagburu n'Owerri bụ maazị Nnamdi Kanu etinyechara ya n'ebubo eboro maazị Nnamdi Kanu m wee sị ka m gotere ndị ọkaikpe na onye jọji na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu na ha marakwa amara na federal gọọmenti of eh, eh, the Federal Republic of Nigeria were a militant kọntraktịa ya iche nche n'ala Igbo dịrị onwe ya peaceful na-enweghị ihe na-eme n'ala Igbo just ka ha wee blackmailụọ IPOB na maazị Nnamdi Kanu and o were anyị anya na ọọ ndị militant a bụ ndị bụ ndị na na-agbagbusi ndị mmadụ na ọ bụrọkwanụ sọsọ onye awụsa anwa ka a gbagburu ọtụtụ ndị mmadụ ka a gbagburu n'ala Igbo n'Osumenyi enwere ebe a magburu mmadụ asaa ebe ha na-aṅụ mmanya ihe dịka mmadụ anọ n'ime ha na-azụ ahịa na Ojo Alaba intanashọnal ofu onye n'ime ha m ma ọfụma afa ya bụ emeka na ndị igbo niile a gbagbuchara ndị amị gbagburu ha bụkwa mmadụ onye ka a ga-ejide na onye nwa gbagburu onye nke a obodo Mbanọ na eke ụtụtụ na Awọ Idemili a gbara ọkụ gbaa ngwa ahịa ndị mmadụ ọkụ biko onye ka a ga-ejide maka ya bụ ihe ya ka m ji wee sị ndị Igbo ma ndị na-anọchi anya ndị ọkaikpe Nnamdi Kanu ndị na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe dịka ha na-ewepụtasị ndị Nnamdi Kanu gburu na ndị okwu o kwuru gburu ka m gotere ụnụ mmadụ onye na onye kwuru okwu ejiri gbu mmadụ gbuo ndị Igbo oge a na-akwado ịtụ elekshọn 2023 mmadụ dịka kedu nke a gburu anụnwa Oluomo pụtara wee kwuo n'ihe onyonyo na onye igbo ọbụla tụgara na-atụhụrụ ha si be ha laa na a ga-egbu onye ahụ mmadụ dịka onye na-esonye federal gọọmenti onanuga bayo onanuga pụtara kwuo na ihe a bụ oge ikpeazụ a ga-ahapụ ndị Igbo ha pụta tụọ eh, tụọ vootu n'obodo a bụ Naijiria ole ka m ga-ekwu ghara ibe ya na-elotekwe ha na agha Biafra alụrụ alụ ọ bụ mmadụ kwuru ya ga-akwuo na coup um, a plọtụ coup a plọtụ na 1966 n'ọ Igbo coup na mmadụ e gburu bụ ndị Igbo over 30,000 human beings onye ka a ga-ejide maka nke a hmm. unu lekwa anya na bill ana m ekele Chukwu na ndị na-representị anyị na house na ha kwuru okwu bill e were over how many percent nye ndị yoruba ndị igbo zero ndị igbo anyị wee na-ekwu okwu ya ka unu ghọta na ojiji e ji nnamdi kanu na ikpe a na-ekpe nnamdi kanu abụhọkwa na e nwere ihe o mere na ọ na ọ bụ onye igbo and he dare rise up ịsị ka e nye ndị igbo nke ruru ha ewepụtago m ohere wee gee ọtụtụ ihe nwa amadi a na-ekwu wee fụ na ihe niile ọ na-ekwu eziokwu na o kwuru ụfọdụ n'iwe bụcha eziokwu ka ndị Igbo ka anyị bilite rally around Nnamdi Kanu ka afụfụ nwa amadi a tara hapụ ifulaha anyị ma ọ dị ndụ ma Nnamdi Kanu nwụrụ anwụ anyị ma na ọ ga-adị ndụ Jehova ga-eme amara ya apụta mana ka onye Igbo ọbụla n'ebe ọ nọ ọ bụrụ ihe dee bulie ya free Nnamdi Kanu ebe ọbụla ị nọ ọ bụrụkwa na e nwere onye nwere ego ibiere anyị ihe dịka t-shirt kesaa anyị ka anyị yiwe were kwado were kwube ka a tọhapụ Nnamdi Kanu maka na anyị fụ ndị na-ebu placard na Abuja na-ede ihe dị iche iche agụsịsị ndị Nnamdi Kanu gburu onye a na-afụbeghị ka o bu mma ma ọ bụ egbe ka a na-atraị mana ndị Boko Haram pụtara nụ confess na ha gburu mmadụ n'ezie n'ezie e kpọrọ ha kpọnye n'army wee na-ekene ndị igbo youth ka unu ji wee reject ya ịbanye n'army ihe ọbụla unu fụ federal gọọmenti na-eme wee pụta yọba ndị igbo were pressure buwe bịa banye nyoonụ ya enyo so ụmụ igbo ihe m na-ayọ ụnụ bụ ka onye ọbụla lite ka anyị jikọ aka ọnụ tinye ọnụ n'ihe gbasara maazị Nnamdi Kanu na ịtọhapụ ya nwa amadi a ka emesịa